papa na cachet fallait commencer par ça nin de ye kow ye nin de ye facebook atalaku ye nin de nin de don non an ka kan sugu ye c'est à dire n'i ye turunin turu i kun na sisan nɔ dɔrɔn c'est bon on est tranquille a nin de don dɛ i bɛ wari di n bɛ kuma i bɛ wari di n bɛ bɔ n b'a ɲɛgɛn n bɛ kuma ni wari di nin de fɔra e ye départ daminɛ e tun bɛ k'i cɛ ka bɔ nin kuma in de la depuis des antiquités an bɛ nin kuma in de la i bɛ kulekule la aw bɛ wari minɛ aw b'a kɛ tan tɔ ɔhɔn videomani gerebuw videomani tan tɔw dusu t'u la a bɛ mɔgɔ ni mais e ka baara kun ye nin de ye ne bɛ ka nin de expliquer i ye a mɛnna i bɛ munumunu fu la mais maintenant tu retournes dans ton travail je te connais là maintenant là c'est momo de canada qu'on connaissait depuis là nin de don wari di an ka kuma e b'a dɔn ko wari tɛ nin na o n ka cɛ n'i yɛrɛ ma wari min b'i kunna k'a bɔ n'i yɛrɛ ma wari min bɔ i kunna k'a di wari tɛ sɔrɔ nin na i bɛ wari sɔrɔ mɔgɔ de la n'a fa ni n ba cɛ jatigi jɔlen bɛ niveau min na kɛ n'a fɔra ko don o don ko e yɛrɛ de bɛ concert ɲini na e mana o sɔrɔ a ko nafa t'e la don o don i yɛrɛ de bɛ concert ɲini na don o don e yɛrɛ de bɛ sponsor ɲini na ka d'a ma wa ale tɛ a jatigi t'a bolo wa a ta ala tɛ jigin a kun na ko adamaden dɔ bɛ ka ɲa ma k'i den dɔ bɛ u ye fɛn dɔ bɛ ko na n ka bɔnbɔnnin den kelen duurula san ka d'a ma jamais tout ce qu'elle voit a ka ɲini ka d'ale ma dɔrɔn hmm. tout ce qu'elle voit a ka ɲini ka d'ale ma dɔrɔn ale ka tɛmɛ ka bɔ yen momo de canada nin de fɔlen y'a mɛnna nin de ye réseaux sociaux in ye e ye dɛ i dɔrɔn ni nin de ye réseaux sanfɛ wari di an k'i ka ci ɲɛnabɔ mais komi aw nana kɔmina yɛrɛ kɛ mɔgɔ ɲɛnamaw de ye tikitɔkuni in sanfɛ yan ka sɔrɔ ka mɔgɔw ta ɛɛ karisa u bɛ wari de kɛ ta u b'a bɔ ta i datɔ ten na yan i m'a fɔ hali ni waa fila don wa ne bolo n ko wari kun ye labɔ o n ko ne bolo n k'e ko de ko i bɛ miliyɔn de gagner sisan nɔ en dollar ne kɔnɔ n k'e ye faama de ye o de la i kɔrɔkɛ min c'est à dire k'o ye ko bɛɛ sɔrɔ yan sɛgɛn ni ɲani bolo f'o taara yɛrɛ sɔrɔ mali la ne kun ko k'i ka na n'o ye k'i kɔrɔmuso bɔ fari feere la comme déjà c'est à dire que wari bɛ e kun ja e yɛrɛ n'a fɔ aw ye n k'an dabaaraba kilan damaw de bɛ réseaux sociaux in kan n ko tɔ tɛ kɔlɔkɔlɔ la ne finman mɛnna k'a fɔ aw ye yan an filɛ nin ye tan tɔ an ye wa dabaaraba waritigi in bɛɛ la ne fana de ye waritigi ye yɔrɔ ne fana y'o fɔ aw ye waritigi min fana bɛ se ka dimi an dabaaraba waritigi ninnu na ne fana de don n k'an ye réseaux sociaux multimilliardaires de aw bɛ mun wɛrɛ kɔ ne y'a fa ni ba cɛ dɔ ye multimilliardaire ye en euro dɔw ye multimilliardaire ye n bɛ min fɔ aw ɲɛna en dollar wa dɔw yɛrɛ ye multimilliardaire ye an b'olu ka fara an yɛrɛ dɔn yɛrɛ ne y'a fa ni ba cɛ wa bɛɛ dabaaraba fu ne finman mɛna k'o fɔ aw ye yan donc n'u munumuna cogo o cogo u yɛrɛ bɛ tila ka n'a ɲɛfɔ an ka momo lamɛn dɔɔni toi tu vas aller où déjà ko n tɛna publicité kɛ ni n ka cachet tɛ a tigi yɛrɛ ko n ma ko ok ko problème t'a la i y'a faamu a b'a la an b'a discuter de sisan o don dɛ hali ne k'a fɔ ko ala ka ɲi fo cachet de ka di yan sisan
Adama. On peut faire ça. On peut pas. Eh. On peut faire ça. On peut pas. La honte de ça. On honte de ça. La honte de ça. Ka bɔ diɲɛ bɛɛ ɲɛna k'e bɛ mɔgɔ fɛ yɔrɔ ne ni mjd kɔni ma dɛsɛ nkalon sugu bɛɛ dara ne ni mjd ni mama salimata la ko anw tun bɛ sara an de bɔra an ka ultimatum da 48 heures n'a y'u jali une semaine k'u ka bɔ ni preuve kelen dɔrɔn ko gɔn bɛ se ka mɔgɔ sara yɔrɔ an kɔni ma dɛsɛ don kelen da kelen ne ka video tɛ yen mjd ka poste tɛ yen ko k'an sara ko pour que an ka kuma yɔrɔ an kɔni m'o ultimatum da yɔrɔ an kɔni m'a fɔ mɔgɔ ɲɛna ko cachet dɔ de bɛ di an ma ko n'i ma cachet in di k'an tɛ bɔ ka kuma k'an t'i ka publicité kɛ ne ma nin fɔ depuis n'a daminɛ ni mɔgɔ mɔgɔ b'i kanu diɲɛ kɔnɔ a to a tigi ka k'i fɛ ni na kanu na c'est très très important ni mɔgɔ y'i kanu a tɛ nafolo ye bilahi ni adamaden y'i kanu a to a ka k'i fɛ dusukun kanu na c'est très très important ni mɔgɔ y'i kanu a dusukun na la personne est capable de tout faire pour que i ka taga ɲɛfɛ mais a mago tɛ i bɛ fɛn min sɔrɔ la mais ni mɔgɔ kɛ salimata sa tɛgɛ la a tɛ se ka kɛ cɛ an ka wagati ɲɔgɔn lebu kun tɛ yen dɛ wagati min an y'a soutenir a video kelen tɛ yen ko ne bɔra contre safi ou bien ko safi bɔra contre mjd ou bien ko mama salimata bɔra contre mjd ou bien ko ne finman yɛrɛ bɔra contre mjd k'an y'an sigi yan ka video kɛ ɲɔgɔn kama yan ka ɲɔgɔn contredire a wagati tɛ yen a video tɛ yen ne finman de ko a ma karisa dɔnkili da i ka taa ɲɛfɛ n bɛ arrière assurer o de ma ne ko ne finma ne ye mɔgɔ suguya den kelen ne ɲɔgɔnna fila tɛ diɲɛ kɔnɔ fɔlɔ dɛ a bɛ se ka dilan mais ne ye kelen de pour le moment ne kelen dɔrɔn de bɛ diɲɛ kɔnɔ ne fila tɛ ni ne y'i kanu i bɛ ne ka présence y'i ka kanu na wa ni n y'i abandonner ne n fa ni n ba cɛ n'i tɛ ne place fana abandon ye o se yɛrɛ t'i ye ni ne y'i kanu ne n fa ni n ba cɛ ni ne ka kanu présence tɛ y'i ka diɲɛnatigɛ kɔnɔ wa ni n ye n kɔ don n tagalen fana o fana présence bɛ dɔn o fura yɛrɛ t'ale na y'i jabu

k'u da don gɔn da la ka kuma sama bilahi u y'a dɔn ko mjd y'a kɔ don ko ne finma ye n kɔ don ko mama salimata y'a kɔ don ji tɛ kumu ten dɛ fɛn dɔ de bɛ ji kumu ala a kɛra ala ɲɛna jɔn bɛ na a bɛ i fɔ a bɛ i nanaya ka n'i ɲin gɛnw na yan ɔhɔn a bɛ fɛ k'a ka vie gérer de dɛ ne yɛrɛ kɔni u ye ne ka fɛn bɛɛ bɔ a contexte kɔnɔ a bɛ fɛ k'a ka vie gérer de dɛ ɔhɔn aw tɛ se k'a cɛ choisir a ye dɛ ɔhɔn a bɛ fɛ a ka vie c'est à dire des choses qui n'avaient rien à voir avec ce que i bɛ ka kuma min fɔ na u b'i b'i ka contexte kɔnɔ diyagoya n'u ma taa k'i ɲɛbɔlen don cɛnin fɛ u bɛ taa ko non ko c'est à dire que k'u ka vie o k'o de ɲɛngoya b'i la an bɛ yɔrɔ jumɛn na bi. an ye fɛn fɛn dessiner a ma taa k'a dan wa a tɛ taa k'anw descendre an bɛ yɔrɔ jumɛn na bi mɔgɔ mɔgɔ y'a nafigiya daminɛ a bɛɛ a bɛɛ m'a yɛrɛ ta ta a bɛɛ ma taa ni min ma taa k'o ma lamɛn o bɛ taa ko sagi ma di yan o bɛ taga ko wari ma di yan o bɛ taga ko dɔ jatera ka tɛmɛ kan o bɛ taga ko dɔ voyagera ka dɔ to yen a ma kɛ bɛɛ tɛ ka sira minɛ minɛ ten tɛ kelen kelen na mais ɲɛna u ka don a la a kun ɲɛlen don ɲana u kana a kun ɲɛlen de don a ye mɔgɔ dɔ ka ɲuman dɔn ɔn k'e bɛna bi k'e e bobara funteni tɛ labɔ momo de e bɔra e saraka den e b'a dɔn anw anw fan jumɛn funteniw bɔra yan an kulow funteniw bɔra yan k'an kunkolo funteniw bɔ yan an kun ɲinɛlen don ni fa ni ba cɛ an ka diɲɛnatigɛw bɛɛ ko hali k'an denw c'est à dire k'an anw yɛrɛ jɔ yɛrɛ bɛɛ fana ne bɛ ka kuma min fɔ o mɔgɔ mɔgɔ n'i don nin ka kɛlɛ kɔnɔna la i ka telefɔni tɛ jɔ soma bila n'i ka telefɔni bɛ jɔ seconde o seconde heure o heure i bɛ taa sɔrɔ de c'est à dire que message dɔ bɛ ka na i kunna i bɛ bɔ dɔ la c'est à dire que capture dɔ bɛ ka na i kun ko dɔ y'a kɛ tan i bɛ bɔ o la video bɛ jigi kun cogo min o bɛ jigi kun ten yɔrɔ vocal kɔni tɛ o il suffit que mamu ka bɔ ka taa sigi plateau dɔ kan e yɛrɛ t'a dɔn ko mamu invitera plateau yɛrɛ kan yɛrɛ d'ailleurs yani mamu bɛ b'o plateau kan sigi la o y'a sɔrɔ i ka telefɔni bombardélen don a ye nin kuma min fɔ yan yɔrɔ nin côté tɛ tiɲɛ nin kɛra nin don le 13 le 5 août nin kɛra nin fini couleur tun b'a la samara couleur tun b'a sen na nin donna tan nin bɔra tan o bɛ dessiner ka n'o ta k'o d'i ma hali mamu tɛ jigin i bɛ boli ka n'i fili mamu ye fɔlɔ k'a feere nin i y'a mɛn adamaden bɛ se diɲɛ kɔnɔ ka kuma ko ka bi la o y'a sɔrɔ c'est-à-dire que kuma dɔw bɛ yen i y'a fɔ k'i bɛ dɔ ko dɔ wɛrɛ bɛna bi dɔ in kan i b'a fɔ k'i bɛ na o fana jɛya dɔ in bɛ bin dɔ in kan e m'a ye kuma tun bɛ caya mamu yɛrɛ tun bɛ mikoro minɛ kuma la ka bɔ o videokɛla yɛrɛ tun tɛ yen min tun bɛna se ka kuma ɲɛfɔ ka ban a yɛrɛ tun bɛ mikoro wa n'a tun ye mikoro fana minɛ ka bɔ k'a finen don a jɛ a bɛ jigin an bɛ tila k'o bɛɛ fana yɛlɛma a kun kan parce que depuis mamu ma jigin o y'a sɔrɔ i ka inbox bɛ na sa tiɲɛ tɛ Elle a dit ça, voici la preuve. La preuve de ça, c'est ça. La preuve de l'autre, c'est ça. Elle a dit ce jour, c'est faux. On était des amis. An yana fɔ ko ye teri aw bolo k'an y'a descendre. N bɛna da dɔgɔkɛ ma, n bɛna da kɔrɔkɛ ma. I b'anw bɔtɔ la, f'anw bɛ patiner sen kan réseaux sociaux kan yan. Ka n'an bila an kɛrɛ kelen kan, an gɔli kan yan a ko kama. i bɛ ne mande princesse sigilen à l'époque ni ɲɛdaga ye ni mɛsi dɔ bɛ n kunna i ko mɔgɔ ma deli ka hɛrɛ y'a ɲɛ la ne yɛrɛ kun ɲɛda bɛ komi kuziniw bɛ amazoni na n fa ni n ba cɛ gɔn nungalajan dɔw bɛ amazoni ne yɛrɛ kun bɛ kɔmi u han ne yɛrɛ kun jɔlen don ne yɛrɛ kun bɛ amazoni donda ba la ye sa n fa ni n ba amazoni donda ba la sa gɔn nungalamani dɔw bɛ yen ne yɛrɛ kun y'o ye amazoni donda ba la ye yadi i kun ka tɛmɛ ka don dɔrɔn i kun bɛ ne ni nungala ɲɛda ɲɛda kirikitilen ye k'o fin i b'a fɔ ko saribɔndaga adama i kun bɛ ne jɔlen ni dakala ye nin ye ɛgirilenba wa ɛgɛrɛri tun bɛ adama ɛgɛrɛri tun bɛ mɔgɔ kan o wagati n'i natɔ dɔrɔn i ni sitanɛ de bɛ ka na ɲɔgɔn fɛ i n'a bɛ da i n'a bɛ wuli ce qui fait que i bɛ sitanɛ yɛrɛ ka fɔrɔmu ta siɲɛ kelen wa i bɛ n'i sigi dɔrɔn tu commences à transformer même tellement que i ni boli min bɛ ka don i b'a awɔ f'i bɛ ne yɛrɛ ye gon petite sœur petite sœur de gon gon eh n ko tun bɛ amazoni donda la adama non a ma sa ko ne tɛ ɲɛfɔ n ye n yɛrɛ b'a kalama walayi wa e min fana y'a sɛbɛn ko petite sœur de gon tu fais ça encore je te bloque

Badrali, on a besoin de vidéos de, de o tɔgɔ min b'i da ye ko tu as besoin de vidéos de ça i tɛ t'i ba ka vidéo lɛ kisɛ t'i ba la badara kisɛ t'i ba la taa i ba woro waga i bɛ min y'i ba la kɛ o kelen de don n'i bɛ vidéo ɲini ne fɛ i bɛ t'i ba de woro c'est à dire i b'i ba sen dayɛlɛ i bɛ min y'i ba woro furancɛ la dɛ o kelen de don n'i m'a ɲɛ k'i b'a ye diɲɛ don o don k'i mago bɛ video dɔ la k'a bɛ ne finman de bolo ko n bɛ n'a bila i bɛ t'i ba woro dayɛlɛ i bɛ min y'i ba woro furancɛ la o kelen don a bɛ faamuya mande princesse mankan don i ka commentaire dɔ wɛrɛ bɛ yɛlɛ tu es bloqué pervers den dusutan den jugu sago den kamalen kɔrɔ yɛrɛ bɛ se ka yala ka nin kuma sugu fɔ taa tiɲɛni an ka taa parce que n bɛ n ka amazoni donda la alvin sogo ɲini n'i sɔrɔ n ka lɛfu kɔrɔ yan e ni ne

yɔrɔ sisan ŋɛŋɛ o fana wagati sɔkalani kun ka bon ni ne ye walahi e kun ma farati ne fiyɛli ma n kun bɛ taa de i y'a fɔ ko yiribulunin ka mɔgɔ ɲinɛ kabelen tigɛ bɛɛ kɔ wa an tun bɛ nin kulekuleba bɛɛ la ka mɔgɔ ɲinɛ i ka diɲɛnatigɛ a ko bɛɛ kɔ wo tile kɔnɔ wa wula fɛ ŋɛŋɛŋɛ o résultat nana kɛ ne nɛmɛ MJD bolo ne fa ni n ba cɛ hun, malo ani i kelenna tagama jama bɛɛ ɲɛna jama bɛɛ ɲɛ wagalen ɲɛna ne m'a fɔ aw ye n ko mɔgɔ tɛ bɔ aw la yan n ko mɔgɔ min bɛ se k'a defan ka tɛmɛ anw kan yan n ko n'aw fɛn fɛn nana aw bɛɛ bɛ taa a y'a kelen kelen kɛ depuis saison 1 fo bi fɛn fɛn kun b'a kun cɛ baara la a bɛɛ taara ko wa ko tɛ peri keyita mɔgɔ si i yɛrɛ ye madamu keyita madamu keyita b'i bolo kɛ yan ko mɔɔ mɛ peri keyita mɔgɔ si o mun hasidiya ye ee ɔ jɛ tɛ bolo kɛ yan wala bila kɛlɛ ci yɔrɔ pɛtɛ san kɔrɔ jɛ tɛ bolo kɛ yan

pour que u kana n'a ka photo image ɲɛnama ye depuis anw ka passage hali sini pour que u kana n'a ka photo image ɲɛnama ye c'est à dire k'u bɛ kuma kan depuis anw ka passage depuis o san mjd ka critiquew safi ka labɛnw n'a ma b'o la fo bi bi n'a bɔra ni ni siri ye n'i ko k'i bɛ kuma o la sini a bɛ bɔ ni siri wɛrɛ o b'i ɲinɛ bi ta kɔ ɔ o sinikɛnɛ ta n'i ko i bɛ kuma o la sinikɛnɛ a bɛ bɔ ni dɔ wɛrɛ ye même min fiɲɛna tile fila min tɛmɛna i bɛ ɲinɛ o ta bɛɛ kɔ a tɛ ka kɛ bɛɛ ɲɛ wagalen ɲɛna ninnu minnu nana yan nɔ ko c'est à dire k'olu bɛ défense da la nin y'olu de kumatɔla ye kelen kelen ala ka mɔgɔ fila d'i ma a ka fisa ka jama fu tugu i kɔ ala ka mɔgɔ fila d'i ma mɔgɔ min bɛ ala ta f'i a ka fisa ni jama fu ye bilahi jama yɛrɛ tɛ yen dɛ parce que même min fiɲɛna mɔgɔ damadɔni de bɛ to woba woba la c'est à dire que adamaden tɔw sigilen don u ka so parce que ni maliyɛn bɛ problème dɔ kɔnɔ problème min c'est à dire que n'a n'i ka problème bɔlen don u b'a fɔ k'u bɛ k'i défendre alors que u bɛ k'u ka propre kɛlɛ de kɛ i yɛrɛ b'a dɔn sinaya ka ca mali kɔnɔ rivalité fu ka ca mali kɔnɔ donc i b'a ye minnu ye muso fɔlɔw ye olu b'a fɔ k'u bɛ ɲɔgɔn ɲɔgɔn dɛmɛ côté kelen na min ye muso filanan ye olu b'a fɔ k'u bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ côté fana minnu fana bɛ c'est à dire que min cɛ ye célibataire o min ka kamalen ni muso kelen b'o bolo n'i bɛ fɛ ka don bɛɛ n'i ka concurrence degré an anw fana concurrence degerebagaw fana bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ɲɔgɔn ka kɛlɛ la i m'a ye c'est à dire an fana concurrence baga ninnu anw fana bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ɲɔgɔn ka kɛlɛ la i bɛ n'a fɔ ko a kɛ tan i bɛ taa sɔrɔ i cɛ bɛ ka tasuma min da i ka so kɔnɔ dɛ i fana bɛ ka don dɔ ka kɛlɛ la i bolo k'i bɛ k'o dimi sara i sinamuso fana de la i sinamuso ka problème n'a tigi ka problème ye kelen i n'i sinamuso ka affaire a n'a tigi n'a sinamuso ka affaire c'est pareil ɔ i bɛ t'i yɛrɛ kɛ dɔ in ye dɔ in fan ye bon hali ni dɔ in ko man d'a ye n bɛ kɛ dɔ in fana ka fan ye tan u nana ɲɔgɔn sɔrɔ sɔrɔ nin de la tan sɔrɔ ka sɔrɔ ka na ɲɔgɔn sɔrɔ réseau kan woba woba bɛɛ b'a ka kɛlɛ personnel la si t'a tigi yɛrɛ fɛ bɛɛ b'a ka intérêt personnel ɲini na si t'a tigi yɛrɛ fɛ o de bɛɛ laban ye nin kumaba in ye ani nin ɲɔgɔn labilaba in ye yan réseaux sociaux kan sinon an y'an ta kɛ k'a ban a don kelen da kelen tɛ yen wa ne finman de tun bɛ muruti kuma bɛɛ k'an to kɛlɛ kɔnɔ muso fɔlɔ min tun bɛ muruti heure bɛɛ ne de don mais muso fɔlɔ min ye yafa deli bɛɛ ɲɛ fana o ye mama salimata ye mama salimata de fɔlɔ fɔlɔ bɔra an bɛɛ la ka sigi ka yafa deli duguwuli n'a kɛrɛfɛ mɔgɔ bɛɛ fɛ fɔlɔ mama salimata fɔlɔ de y'a kɛ mama salimata y'o kɛ yan mjd ma poste kɛ mama salimata kan k'a dɔgɔya dɛ ne finman ma video kɛ yan ko pour que mama salimata ye yafa deli dɛ mais ne de tun bɛ muruti mɔgɔ min tun ye mɔgɔ muruti ta ye heure bɛɛ ka boli c'est à dire que i ko falinin ku tigɛlen o ye ne o bɛ taa ne ramasser ka na heure bɛɛ ne de tun bɛ boli ne de tun b'u to tagama la dɔrɔn ko n t'a la ne ma deli k'a fɔ fɔlɔ ko n t'a la ko mama salimata bɔra ka video kɛ contre moi ou bien ko mjd bɔra ka poste kɛ contre moi a ma deli ka kɛ f'u bɛ boli ka taa mjd kunna finman mana ko o ko kɛ a bɛ finman dɛmɛ o la finman mana fɛn o fɛn kɛ a tɛ bɔ finman kɔfɛ o la

i bɛ n'a message bila ne kunna cogo min na n'a vocal ne b'a cɛ yɔrɔnin bɛɛ la ka taa fili MJD ka inbox kɔnɔ aw tun bɛ taa fili MJD fana ka inbox kɔnɔ cogo min na olu b'a cɛ ka na o yɔrɔnin na ka n'a bila ne ka inbox kɔnɔ an bɛ na an b'o discuter an ma se k'o de faamuya o n'aw tun y'o faamu dɔrɔn aw tun b'o calmer i mana taa diɲɛ kuma o kuma fɔ ne finman ma MJD kan i ka da la ko ne y'a ye aw bɛ taa fɔ dɔrɔn u b'a capture kɛ k'a bila ka na ne kun ne ka n'a kalan c'est à dire ni min don ne ka n'a ɲɛfɔ i bɛ taa nafigidenya kɛ ne ka inbox kɔnɔ mjd kan i bɛ tila dɔrɔn n b'a bɛɛ capture kɛ ka taa bila mjd ka inbox kɔnɔ i ye mɔgɔ min ye catégorie bɔra yɔrɔ min na a ye ɲɔgɔn bɔ yɔrɔ yɔrɔ la n bɛ taa bila an b'a discuter n k'o de kama aw ka nafigidenya ma se ka séparation kɛ hali malika malika famille la c'est à dire malika o fana kelen tɛ aw tun bɛ boli ka don ne fana ka inbox kɔnɔ o kelen de la finman e lamɛnlen de don dɛ finman e de bɛ bɛɛ sanfɛ dɛ finman kɛ i nana nata bila e de ye nin ye e de ye nin ye dɛ finman ni e de ko bi ta kɛ tan n b'a wuli u la direct ni ni mɔgɔ min kun gɛrɛla ɲɔgɔn na kosɛbɛ malika famille kɔnɔ n b'a capture ta ka na kuma la hali n b'a capture ta ka taa bila an ka groupe fana kɔnɔ parce que aw bɛ se fɛn fɛn la o de o b'o nafigidenya comparaison de daminɛ k'i nɛgɛn k'i bila i yɛrɛ la o de filɛ nin ye k'u bɛɛ ci ci tan parce que n'u donna ɲɔgɔn ka inbox kɔnɔ u bɛ nin de fɔ non i ɲɛ b'a la e lamɛnlen don ka tɛmɛ bɛɛ kan ɔhɔn o de ɲɛngoya bɛ kari masina la tan bɛɛ bɛ e de fɛ c'est à dire que ka tɛmɛ kari masina kan tan tɔ wala ni e bɔra bɛɛ b'e de lamɛn u bɛ t'o de fɔ fɔ fɔ i m'a ye kuma bɛɛ u bɛ gosi gosi ɲɔgɔn na parce que u b'o kuma ninnu de minɛ minɛ ɲɔgɔn kama faniya tɛ ne tile kelen yan ne ye mama salimata mjd an ma deli ka ajouter c'est à dire que côté kelen na que ça soit sur messenger yɔrɔ mjd yɛrɛ tɛ whatsapp sanfɛ ko an bɛna fɔ ɲɔgɔn ɲɛna ko ka hakilinaw yɛlɛma yɛlɛma a ma deli ka kɛ tellement que ni adamadenw ye ɲɔgɔn kanu aw kunkololata bɛ kɛ kuma ne bɛ video kɛ ne fɔlɔ de bɛ video kɛ ou bien ne bɛ video kɔnɔ yani ne bɛ tila video la o bɛ taa sɔrɔ ne au fait ne bɛ ka kuma min fɔ video kɔnɔ MJD ka poste wa ne ka kuma c'est à dire que hali n'a bɛɛ ma kɛ kelen ye net net i bɛ taa sɔrɔ u point camanba bɛɛ hakilina ye kelen ye wa ce qui fait que ni ni adamadenw ye ɲɔgɔn kanu tu n'as pas besoin c'est à dire ka to ka t'u tigiw ɲininka k'a kɛ tan k'a bɔ tan hali malika famille c'est pareil ni ne y'a kɛlɛ dɔrɔn ne b'a dɔn kɛlɛ min don wa n'i bɔra k'i lanse kɛlɛ la i bɛ taa sɔrɔ hali ni malika yɛrɛ bɔra live la aw ka point camanba bɛɛ bɛ kɛ kelen o de kɔrɔ ye n'i donna mɔgɔ ka conviction na i b'a dɔn conviction bɛ taa yɔrɔ min na donc direct i mana frappe min kɛ o kelen don quoi i bɔr'u ɲɛ o bɔr'i ɲɛ a bɛɛ bɛ bɛn point kelen ma c'est à dire a point kunbabaw bɛɛ bɛ kɛ kelen mais k'aw to diɲɛ kɔnɔ tan réseaux sociaux sanfɛ j'aime ɲininw dɔrɔn ko n bɛ karisa fɛ ou bien n ka juguya kɛlɛ min delila ka sanpɛrɛn da n kɔ kan depuis facebook sanfɛ n bɛ fɛ ka n'o sanpɛrɛn ta sara yan non i bɛna tugun n bɛ sanpɛrɛn wɛrɛ da i kan min ka jugu ni kɔrɔlen c'est tout kuma in y'o dɔrɔn de donc mɔmɔ de kanada i ka misɛn mjd kɛlɛli la i tɛ mɔgɔ dɔn mɔgɔ min fana bɛ se ka mjd kɛlɛ walahi aranfɔri t'i bolo wa hali n'i taara aranfɔri ɲini yɔrɔ o yɔrɔ il suffit k'an ka farapu daminɛ aranfɔri bɛɛ b'i fili k'a yɛrɛ ta i ju bɛ ci par mjd ne yɛrɛ b'i ju kari aller retour a y'i diya chemin o chemin fɛ i fa bɛ nɛni i ba bɛ nɛni i saraka den i b'i si ban mɔgɔw fa n'u ba nɛni na donc mɔgɔw faw n'u ba tɛ kelen i b'i tigi i bobara jalani ja page dɔ kɔfɛ

ee mɔmɔ i agresera de n b'i agrese san bon mɔmɔ yɛrɛ de bɛ ka mɔmɔ i agresera de n b'i agrese san ne kɔni k'e de ye mɔgɔ agreselaba in ye o e agresera de n b'i agrese san i bɛ ka perese k'agrese o bɛ minɛ ne bɛna t'i wuluden tigɛ fo kanada walayi i bɛ ka perese de o e ma agrese wa ne bɛ t'i fugaden fara f'i ka bɔ n k'i kun ci kɔnɔ kanada bilahi n y'o f'i ye n'i tora ka sakɔsi ye ne bolo ka yaala yaala dɔrɔn jɔrɔ dɛ bilayi parce que ne tɛ destination fɔ ne bɛ taa cun de n bɛ taa n sen fili kɔnɔ e agresera de ko hɛn an bɛ nin wa an b'o bila n kunna dɔrɔmɛ dɔrɔmɛ kelen t'aw kun e tɛ fama den ye de ee a fama den a sɔn foli ma sa e mɛ wari bɛ e kunna sisan fo tiɲɛ miliyɔn milliardaire wa millionnaire de en dollar canadien ou bien je sais pas en quoi canadien wari banna a banna donc aw bɛ agrese aa kotigi ne bolo n k'e ye sɛfu de ye o ne ko ne k'e dɛlɛ ka chef de ye n ko fɛn foyi tɛ k'e la o jaa e bɛ agresser jaa e bɛ siran donc a kana fɔ k'i ka taa youtube kɔnɔ wa i ju ta ka taa youtube kɔnɔ mun de kana na i b'i ju ta ka taa youtube kɔnɔ i bɛ taa youtube kɔnɔ n'i ma taa n bɛ sen fili kɔnɔ n'i ma taa youtube kɔnɔ de e tɛ taa youtube kɔnɔ e ka dɔnkilidala international ka son bɔ k'e tɛ taa video ma youtube kɔnɔ est ce que e ka kɛnɛ k'e bɛ n'i sigi yan nɔ ko kɛlɛ ne ko pourquoi o i bɛ nin fugaridenya la depuis n'a daminɛna o i dun ka compte tiktok b'i bolo ne ko pourquoi e kelen tɛ se k'i sigi ka live kɛ de e kelen tɛ se ka live kɛ e kelen tɛ se ka n'i sigi ka live kɛ dɛ pourquoi e bɛ to fugaridenya la i y'o ye i bɛ secours de la yɔrɔ bɛɛ la i bɛ boli boli live de kɔnɔ fo mɔgɔ dɔ de ka to e bolo naamu tiɲɛ don naamu tiɲɛ tɛ awɔ dɛ o kelen don i sɛgɛnna dɛ walayi i y'an sɛgɛn koyi ngiri e kɔni ɲɛna pour que i bɛ fɛ toujours toujours mɔgɔ dɔ ka to i kunkɔrɔ kuma kuma kuma kuma kuma la e tɛ se k'i sigi i filabarani kan k'i ka live nin activer i yɛrɛ ye tu peux pas tu peux pas taa tiɲɛni jugu sago nantan kolon ponpon pogolon kɔnɔ wo kelen han miiribali tasibali bobara fasani mani cɔrɔkɔlenni cɛ jugu han kili fitinini filabaranin ta in i yɛrɛ fana i dilanna k'i ban m'a dɔn ala ye min t'i ye yen ni senkuru la dɛ han t'i ye yen ni sen k'i kɛ sans fesse sans forme i y'o ye c'est à dire que cɛ ka kan ka fini don mais kuma dɔ la i tɛ dɔw jɛ i yɛrɛ la dɔɔni an y'i forme lajɛ i y'o ye ni kapilisi kolo den bɛ ɲɔgɔn na han i bɛ kaguluniw don k'i kunkoloninw dogo dogo kuma bɛɛ k'i dakolonden bila sanfɛ hun i i i fan bɛɛ bɛ morceau morceau e ta bɛ to nin nin zaya kuma in ma hali i kumakan fana tɛ cɛ kumakan ye ala kan'i sɔn kili ɲɛnama na ala kana filabara ɲɛnama fana d'i ma ça c'est pas grave mais a tɛ cɛkan fana don i da kɔnɔ n'i kumana an k'a dɔn ko cɛ de bɛ ka kuma mais ala an sigilen fana n'an b'an ka lafiya kɔnɔ an tulo bɛ kan dɔ de la ɛɛ mjd ne y'olu bila tan tɔ hɛ fimani n'i ye ne yɛrɛ tɔgɔ ma da ko fimani i bɛ ala kali k'a kun bɛ ne ka denkundi kɛ kɛnɛ kan fimani ale b'a kɛ tan tɔ ɔhɔn manden tan tɔ tan o b'a saraka den jugu sago nantan kolo kɔnɔ wo kelen ni e bɛ mjd kɛlɛ de la e tɛ mjd ka page dɔn réseaux sociaux kan ɛn pourquoi e ye o ye ni mjd ka détracteur ye fɛn fɛn i bɛ ti k'i jɔ n'i filabarani salen ye ɛ fura dɔ bɛ n bolo tile fila in na i bɛ to kuma caman na fura in ye bombe a bɛ don i kɔfɛla de la mais n'a cira dɔrɔn i kili bɛ bonya tile fila ni n m'i fara ɲɔgɔn kan tu vas me voir dans ces deux jours là c'est à dire n bɛ débarquer de canada n bɛ n bɛ fura in bidɔn de da yɛlɛ kɔfɛla la kɛ lala n'i filabarani bonyara c'est à dire n'an y'i ka go lɔgɔbalen ninnu d'i ma i bɛ tila o sport la cogo o cogo la tile fila in na i b'i reposer parce que e tɛ ka tereke ka ɲɛ de e filɛ nin ye ko o ko la i kili salen b'i bolo kili in tɛ k'a mago de ɲɛ ni n y'e kilini nin bonya n'i ye sport dɔɔni kɛ k'i kɔ kɔrɔta k'i kɔ jigin ka position latérale ninnu dɔw yɛlɛma yɛlɛma dɔɔni walayi n'i bɔra nin na dɔ bɛ bɔ i ka haine na quoi dɔ bɛ bɔ i ka juguya kisɛ bilen denya in na kɛ c'est à dire que i bɛ repos ta dɔɔni k'i lafiya jugu sako nantan kolon jɛgɛ in voilà donc malien an ye dɔ kɛ aw fana t'a fɔ ko finman k'a to ten o de y'aw ka vie ye an ye dɔ kɛ live la sini ye concert ye le 14 voilà an bɛ ɲɔgɔn dalajɛ palɛba kɔnɔna la donc n ka histoire dɔ in min bɛ cɛ min binna muso kan n b'o kɛ spécial eh, cɛ min binna denw kan c'est à dire que almoud dicko n b'ale ka vidéo kɛ spécialement de quoi n tɛ fɛ ka o o o ɲagami nin na quoi n bɛ n'ale ta la c'est à dire que k'ale ta kɛ spécialement de parce que kunu sisi y'o tigɛ donc n bɛ n cɛsiri sini ni n ye temps sɔrɔ bi su in na n bɛ na. puisque n bɛna ale sisi kunkolo dilan ka tila ka n yɛrɛ kunkolo foni sini n ka kan ka taa n yɛrɛ kunkolo dilan mais ni n tilala o kunkoloko la joona n bɛna cinin dɔw kɛ ni n y'o ci ninnu ɲɛnabɔ joona su in na n bɛ yɛlɛ uniquement tombouctou commerçantkɛ almoud dicko affaire de viol de ses propres enfants là c'est à dire pédophile ba in sɔn sugu bɛɛ dɔɔni dɔɔni b'a la an bɛ ɲɔgɔn cɛw ka kuma tɔ la parce que kuma in bɛ kɔrɔbɔrɔ kan la fo n bɛ kɔrɔbɔrɔ dɔ yɛrɛ ɲini a ko tɔ la k'o lasigi n kɔrɔ ni n y'a kɛ surururu an b'a kɛ